Eh, ndị be anyị ekenenụ m ụnụ cheta na afa m ka bụ Obiora Aneke Okorowawa nke Wawa TV Enugu ee eh, ihe anyị na-eme bụ ihe Igbo ihe ya dịrị Igbo mma ee eh, mana o nwere otu ihe m sị ka m gwa ndị nne na nna anyị maka ihe na-eme oge ugbu a i nee anya oge ụfọdụ ị ga-afụ nwa gị ka ọ na-eme ife dị aṅaa nwata nwaanyị malụ mma ọ na-eyi efe ụmụ nwoke ọ na-eme ka nwoke ihe niile ọ na-eme bụ nwoke otu nwoke na nwaanyị si emekọ ihe ndị onye na ya na-emekọ ihe bụ ụmụ nwaanyị ibe ya nwaanyị a na-arị nwaanyị ibe ya enu otu ahụ ka ọ dịkwa na ụmụ nwoke ị fụ nwata nwoke ọ na-eme ka nwaanyị ọ na-eme ka nwaanyị nwero ihe ọzọ ọ ga na-eme ka ya na-abụrụ nwaanyị ndị ya na ya ga na-adịkwa na mma ya na ya ga na-emekọ otu nwoke na nwaanyị si emekọ bụ nwoke ibe ya e wee sị na o nwero ihe dị ka nsọ nsọ dị ka ya adịrọ adị n'aka ụka ndị na-eje ụka a sị na ọ ya nwa ka e ji mee gịnị mebie Sodom and Gomorrah ọ na-ewe Chineke iwe a bịazịa na omenala anyị bụ omenala Igbo ihe ọbụla enwero afa jọgburu udene sigbuo nkakwụ homosexual a na-ekwu o nwero afa lesbian enwero afa Igbo iji gosi na ọ nsọ ndị gboo amaburo ya ọ ndị ọcha wetara ya nwoke a na-arị nwoke enu nwaanyị a na-arị nwaanyị enu o wee bụrụ nnukwu ajọ ihe m wee na-asị ndị nne na nna bidonụ malụ ka unu si na-eneba ụmụ unu anya mgbe nwa gị nwoke mebere ka nwaanyị yiwe ka nwaanyị echebe kpụchaba afọ ọnụ mebere ememe simesime gwa ya okwu tie ya ihe kwee ka nwoke bụrụ nwoke nwaanyị bụrụ nwaanyị maka na ya bụ nnukwu nsọ anị ọ na-eme ee ka m bịazie dụọ ụmụ agbọghọbịa na-eme ya ọdụ ka m gwa ụnụ ihe dị na ya nwa ya bụ ihe na ya bụ ihe jọgburu udene sigbuo nkakwụ na ihe dị na ya ihe dị na ya bụ na ị bụ nwaanyị na-eme ka nwoke ọ nwekwara ihe ga-eme ka ị bụrụ nwoke n'ụwa ị na-eme ya na-eme ya na-arị nwaanyị ibe gị enu chee na ọ na-agaziri gị onwe gị ka ị na-egbu ka i si egbu onwe gị bụ na ka a na-eme ị dị 20 years na-eme ị dị 25 30 ị nụrọ di ị mụrọ nwa nwaanyị nwanne gị na ya na-eme ị nụ ha anụ mgbe e mekatara mekata nwaanyị kaa nka baa women o play ka m hafe ịkpọba menopause maka na ụlọ mana menopause ị baa menopause ị mụtarọ nwa ị nụrọ di ị nọkwa ọ sọ gị nọ n'ụwa ị ma na ụwa dị afụfụ maka ụmụ nwanne gị ama ndị ama dịka ụmụ nwanne gị gị na ha ama dị na mma maka na ị bụ onye isi ike ị jụrụ wee na-eme ihe ha sị sị emena ihe a ha sị sị emena ị na-eme ga-eme ya eme ha gị na ha ama dị na mma o nwe ka gị na ha ga-esi wee dị na mma n'aka nke ọzọ ee nwoke na-arị nwoke ibe ya enu nwoke ibe gị ga-amụrụ gị nwa nwoke nwoke ibe gị na-arị gị enu ị ga-amụrụ ya nwa ọ na gị nwa bụ onye a na-arị enu amara dị n'akara aka gị ka a na-enwe ngị bụ onye na-eme nke ahụ nsọ anị ọkwa chukwu gachaa anị esobe ihe mmete ị na-emete ihe Chineke kere eluigwe kee ụwa kpọrọ asị karịa ihe niile o ji wee mebie Sodom and Gomora oge ndị mmụọ ozi bịalụ izi Lọt ihe ozi Chineke zi ndị Sodom and Gomora wee chọọ ịrị ha enu wee nwee iwe wee nwere ọkụ wee gbapịa obodo ahụ ka e si kọla anyị na baịbụl iji gosi gị na ọ nnukwu ajọ ihe na chineke mee gịnị kpọrọ ya asị ya bụ ihe m na-agwa ụmụ igbo ihe ahụ a kpọrọ asị ulu adịrọ ya ị ma esi na ya wee mụta nwa ị ma esi na ya wee nwee onye gị na ya ya-anọ ọkpụtọrọkpụ ihe ifele ka ọ wụ ị bịa na mmemme a sị mista misis onye dị otu a dị otu a nwaanyị na nwaanyị apụta ị fụrụ na ọ nnukwu ihe ifele a ga-asị mm, eri mana ọ nnukwu ihe ifele kedu ihe ị na-emele ya a sị Mr and Mrs nwoke na nwoke apụta ọ nsọ ọ ihe ifele ka ọ wụ e wee na-adụ ndị nne na ndị nna ọdụ bikonu ka anyị jisi ike na-ene ụmụ anyị anya na-agbaziri ha na ụmụaka dị ka ome ji

mgbe ahụ i wee tinye ụzọ mgba nke bụ agịrịga achara ọ topụtazie i tinyezie mgba osisi ya gbago ọ ya-eso wee mee gbago mgbe ị na-etinyecha ụmụ mgba ahụ ị ga na-atụkọkwụ ya ụzọ otu etu ọ ga-esi wee rịa enu ọ rịzie enu ọ bụrụ ya bụ na ji na-eme o puo afịfịa ị bọchapụ afịfịa ahụ ka ya bụ ji na-eme ọfụma maka afịfịa anaghị ekwe ji ya aka ọma ọfụma ya ka anyị na-anyọ biko nụ ka mmadụ bụrụ ị bụ na ị bụ Josephine ị bụrụ Josephine ọ bụrụ na ị bụ Joseph ị bụrụ Joseph a chọghị Josephine Joseph ị bụrụ akpa ị bụrụ akpa ị bụrụ kolo ị bụrụ kolo na ya achọrọ akpakolo ka igbo anyị nwee dị mma maka na ọtụtụ ihe na-eme kịta o kwesịrọ ka a na-akpọta afa anyị na ya maka na anyị bụ ndị bụ ndị nsọ anyị dịka ugo n'ụwa mana ụfọdụ amarọ na anyị dịka ugo n'elu ụwa wee na-asị ndị be anyị biko o nwerọ onye m na-abalụ mba o nwerọ onye ji maka ya na-ekwuru ya mana ọ ka ọ dịrị anyị mma ka m ji wee na-ekwu cheta na afa m ka bụ Obiora Meke okoro wawa nke wawa tv Enugu ya na wawa Igbo tv e wee na-asị ka ọ dịrị anyị niile na mma ọ ga-agaziri anyị ofu na ofu ihe onye mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ ihe onye kọrọ n'udu mmiri ka ọ ga-aghọrọ n'ọkọchị wee na-asị ihe a na-akpọ nwoke na nwoke imekọ ma ọ nwaanyị na nwaanyị imekọ onye igbo ọbụla ekwesịrọ ịkpọta ya afa na ya ị bụrụ nwaanyị na ị gara anụ di na ị gara amụ nwa mgbe ị baa menopause ka ndị oyibo si ekwu ị nụrọ di ị mụrụ nwa sọsọ gị atọ n'ụwa ụmụ nwanne gị obi amadị ha mma ebe ị nọ ọ bụrụ ya bụ na ị taba afụfụ otu a ka ọ dị nwoke na-emie ọ gịwa ka a na-emie a na-ewere akara aka gị ọ gị na-eme ị na-eme nsọ ala ọkpụtọrọkpụ ọha ihe ntaramafụfụ ka ọ bụ wee na-asị ka ndị be anyị jisie ike mara na ha bụ ugo maka igbo dịka ugo n'ikpo nnụnụ wee na-asị ka ọ dịrị anyị niile na mma anyị atana akụ ji eze mgbe ọzọ anyị ekwu ihe ọzọ ọ ihe ga-adịrị anyị mma n'ala Igbo ka anyị na-ekwu mgbe niile gị bụ onye Igbo ma ị nọ obodo oyibo ma ị nọ ebe ọbụla tụsaa ihe a ka karịsịa ebe ụmụaka unu nọ ka ha si na ya na-amụta ihe ọ bụrụ na ụmụ gị nọ obodo oyibo tụsaalịa ha ka ha si ebe ahụ na-amụta ihe malụ ka ha ga-esi wee zụọ ụmụ ha ka ụmụ ha wee baa uru maka na ihe a ga-eme generation ụfọdụ a na-ekpochi biko ka ọ dịrị nụ anyị mma afa m ka bụ obiọra aneke okoro wawa nke wawa tv deejenụ deemenụ ndeewo ka ọ dịnụ Yeah.